Stáid Mac Gearailt anseo i gCill Airne agus é ag féachaint go hiontach agus an fear a bhíonn i gceannas ná Ger Brosnan so tá an-job déanta ag Ger agus anois sé seo Pobalscoil foireann Pobalscoil Chorca Dhuibhne sa cúl, Dáithí Ó Conchúir, uimhir a dó, Brian Ó Beaglaoich, lán cúl, Cathal Ó Lúing ón Gaeltacht agus uimhir a ceathair, Conor Ó Súilleabháin ó Daingean Uí Chúis, líne leath cúl, uimhir a cúig, Maitiú Ó Flatharta. Uimhir 6, Pádraig Ó Conchúir, arís ó Dhaingean Uí Chúis, agus Marc Ó Conchúir, mac le John Diony ó Dhaingean Uí Chúis. Lár na páirce tá Barry Ó Súilleabháin againn agus Caoimhín Ó Beaglaoich ón Gaeltacht. Tomás Ó Sé, uimhir 10, Pól Breathnach agus Pádraig Ó Dubháin.

Coláiste Bhréanainn. Tá sé ag uimhir a deich ansin, sé sin Micheál Burns, isteach ceann tapaidh isteach i dtreo, so, tá, an calaois ansin ar na, bhuel, sin Conor Keane níl fhios agam, b'fhéidir gurbh é uimhir a trí déag is dócha, Laurence Burns, ach tá cic saor an líne 21 slat agus tá uimhir a haon déag Tony Brosnan chun é a thógaint. Anois Tony, Tony Brosnan leis an cos clé ciotóg Timpeall 21 slat amach, an taobh dheis den pháirc, seans maith aige an céad scór, an chéad scór anois do Choláiste Bhréanainn. Tá sé réidh anois, tógann sé mar dúirt leis an cos clé, tá sé ard, bhfuil sé cruinn, thógann sé anois leis an ó ceann deas, bhfuil sé ana cóngarach, yes, tá sé imithe thar an trasnán, imithe thar an trasnán ansin, ó Conor Keane, so sin dhá phointe ag ag Coláiste Bhréanainn tar éis peileadóirí eile ar an pháirc nuair a bhíonn cic saor againn agus anois is ár n-uimhir a haon déag arís Tony Brosnan, leis an ciotóg, yeah, tá sé thar an trasnán ó Tony, sé sin dhá phointe ag Tony agus trí phointe ag Coláiste Naomh Bhréanainn, yeah, tá, tá, tá, tá drám, tá Coláiste ana-thapaidh chun an calaois a dhéanamh nuair a bhíonn an liathróid ag Pobalscoil, ceann ansin, isteach i dtreo Tomás Ó Súilleabháin, tá sé ag Tomás, anois, Na, sé sin níos fearr ó Tomás amach go dtí Barra Ó Súilleabháin. Barra Ó Súilleabháin féachann suas. Anois Éanna, Éanna, Ó, Éanna, thógann sé cic an-, ó, tá cic leoite an treo seo ó 45 slat amach agus tá sé imithe thar an trasnán. Cill Airne, bainisteoir Harry O'Neill anois, táimid réidh anois, tá an liathróid caite isteach, bhfuil sé ag, tá sé ag, Caoimhín Ó Beaglaoich, leis an dorn isteach i dtreo Barra Ó Súilleabháin, féachann Barra suas, ceann isteach i dtreo Cathal Ó Bambaire. Tá Cathal i beagáinín trioblóid, tógann sé cic, tá sé ard, bhfuil sé cruinn, tá sé cruinn ó Cathal Ó Bambaire agus pointe ansin ó Cathal Ó Bambaire, cic deas isteach ó Barra Ó Súilleabháin agus táimid ar comhscór. Anois tá sé ag féachaint suas ó droch cic isteach, ní raibh éinne istigh ach briseann sé i dtreo Éanna, anois tá sé ag Caoimhín Ó Beaglaoich, casann Caoimhín, sea amach, nuair a bhíonn tú ag lorg cabhair, tá an cabhair ann go hiontach, Pól Breathnach, ceann ard, Ceann dainséarach, tá sé imithe thar an trasnán ó Pól Breathnach. Níor lorg sé cabhair agus caill sé an caid arís. Anois tá sé ag Coláiste Bhréanainn. Uimhir 9 ansin Jack O'Neill i gcomhair Coláiste Bhréanainn. Tá sé ag uimhir 6 anois do Coláiste Bhréanainn. Tomás Ó Sé ag déanamh sár-obair agus Barra Ó Súilleabháin. Anois Tomás Ó Sé arís ag déanamh ach tá Barra Ó Súilleabháin ar an talamh ach Ó! tá sé, an fear, an fear sin, an fear glic, an fear, Brian Ó Beaglaoich anois tá seans ag Geaney Geaney ag dul isteach tá sé ag lorg cabhair tógann sé cic é féin tá sé cruinn go hiontach ansin ach go hiontach ar dtús ón fear thall ansin Brian Ó Beaglaoich tá sé ag dul thar n-ais go dtí an áit féin Brian Ó Beaglaoich uimhir a dó a dhein an obair go léir sin anois Pioc an fear sin suas ón talamh é. Tógann Aodh é go tapaidh i dtreo Tomás Ó Súilleabháin. Bhfuil sé ag Tomás? Tá sé ag Tomás. Casann sé isteach. Caithfidh sé féachaint suas mar tá sé ar an cos mícheart. Tá sé ag dul ar aghaidh fós anois tá sé ag Maitiú a gcinn róthapa tá sé ag Cathal Bambaire Cathal Ó Bambaire leis an cos clé bhfuil sé ard tá sé ard bhfuil sé cruinn Tá sé cruinn ó Cathal Ó Bambaire leis an cos clé, dhá phointe ó Cathal Ó Bambaire agus sé phointe anois ag Pobalscoil Corca Dhuibhne an-cóngarach do leath-am, 31 nóiméad imithe. Cic amach, tá sé an-cóngarach, tá an réiteoir ag féachaint ar an uaireadóir ach tá sé, tá sé ag Pól Breathnach bhfuil, tá sé ag Pól, anois Pól ag dul isteach, bhfuil seans againn roimh leath-am, tá sé ag Tomás Ó Súilleabháin, Tomás, ag déanamh iarracht leis an cos dheis, tá sé imithe thar an trasnán! Ó Thomás Ó Súilleabháin, ó Sráid an Ghabhair, pointe ó Thomás, seacht phointe anois ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus trí phointe ag Coláiste Bhréanainn. Tá. Ok lads, táimid réidh anois don dara leath. Sula thosnóimid ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Pádraig Ó Dufaigh agus Mícheál Ó Deargáin as an cluiche seo a chur amach ar an idirlíon agus fáilte do gach éinne a bhfuil ag féachaint air agus ag éisteacht leis, Dano thall ansin i Daingean Uí Chúis, Tadhg Ó Súilleabháin, thall i Londain agus Mossie Ó Murchú, thall i Boston agus gach éinne eile a bhfuil ag éisteacht agus ag féachaint ar an chluiche seo anois. Tá Tomás Ó Dubháin imithe isteach i lár na páirce, uimhir a dó dhéag is ea é. Tá Pól Breathnach ag imirt síos anseo ar líne leath-thosaigh agus tá Geaney istigh ansin ar imeall na cearnóige. Tá an liathróid caite isteach. Agus an fear tá sé bhfuil sé ag Pádraig Ó Dubháin is dóigh liom nó tá sé ag an fear mór arís é sin Ó Murchú ach tá sé chun é a caitheamh isteach arís is dóigh liom mar dúirt mé yeah tá sé chun é a caitheamh isteach arís. Bhíos ag caint anseo roimh leath am agus níor fuair Coláiste Bhréanainn aon scór ón phlé. Trí ciceanna saor a fuaireadar na pointí, trí ciceanna saor. Now, tá sé caite isteach arís, Barra Ó Súilleabháin agus bhfuil sé ag Barra, yeah, an calaois ar Barra, tá sé, tógann sé go tapaidh é isteach i dtreo Tomás Ó Súilleabháin, tá sé ag Tomás, Tomás ag imeacht go maith, anois casann, casann sé amach ach tá Barra Ó Súilleabháin tagtha, bhí cabhair ansin ó Barra, Barra ag dul isteach fós, tá seans ag Barra isteach ansin go Cathal Ó Bambaire. Cúl ó Cathal Ó Bambaire sár pas ansin ó Barra Ó Súilleabháin. Bhí Barra Ó Súilleabháin go hiontach chas sé amach i dtreo Cathal Ó Bambaire. Chuir Cathal Ó Bambaire isteach san línte é agus cúl ansin ó Cathal Ó Bambaire sa chéad nóiméad san dara leath. Cúl. Cúl iontach. Bhí Tomás Ó Súilleabháin go hiontach. Bhí Barra Ó Súilleabháin. Come here. Come here. Tá níl an Á tá Cathal Ó Bambaire beagán trioblóid istigh ansin anois. Ba cheart dó bheith ciúin. Coláiste Bhréanainn. Níl, níleadar críochnaithe fós. Ach cé a bhí ann ansin ach Marc Ó Conchúir, sár-chatch ón aer ag Matthew. Tá sé anois ag Éanna, Éanna leis an dorn isteach anois. Tá, b'fhéidir go bhfuil muid beagáinín cóngarach ansin. Anois tá sé ag Pádraig Ó Dubháin, Pádraig Ó Dubháin ag dul suas an páirc. Cabhair ansin ó Brian Ó, ó Caoimhín Ó Beaglaoich leis an cos chlé. Tá sé ag Cathal Bambaire arís. Thar an trasnán ó Chathal Bambaire, pointe eile. Ana-ghlic ansin. 1, 3 anois ag Cathal Bambaire agus 1, 8 ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne. Ag obair le Coláiste Bhréanainn anois tá Daithí Ó Conchúir. Tá sé ag lorg ceann gairid b'fhéidir nó anois leis an cos clé. Tá sé ag Gearóid, thall ansin i dtreo, tá sé ana-chóngarach don talamh! Ó! Conor, Conor Ó Súilleabháin, bhí sé, phioc sé ón talamh é agus tá an réiteoir chun é a thógaint isteach go dtí an líne Ceathair déag slat anois. Ó, leaids, caithfimid bheith cúramach. Anois, tá cic saor anois ar an líne, líne, ceathair déag slat, ag Conor Keane, is dóigh liom. Tógann Conor é. Tá sé imithe thar an trasnán. Imithe thar an trasnán, sé sin. Cic amach, cic ard, cé tá ann? Tá Barra Ó Súilleabháin ann, Barra. Tógann sé go tapaidh é, isteach i dtreo Tomás Ó Sé. Tomás Ó Sé ag déanamh iarracht dul isteach anois. Tá Tomás ag dul isteach fós. Tá sé ag dul, tá sé ar líne ceathair déag slat amach leis an dorn. Thar an trasnán ó Tomás Ó Sé. Sár, sár phlé ansin ó Tomás Ó Sé agus pointe iontach agus sár, sár phas ó Barra Ó Súilleabháin agus pointe gleoite ó Tomás Ó Sé. go Coláiste Bhréanainn ach tá sé anois ag Barra Ó Súilleabháin, Barra Ó Súilleabháin, casann sé an treo seo é, i dtreo Chaoimhín, tá cabhair ansin ó Cathal Bambaire, Cathal Bambaire, féachann sé suas, cuireann sé isteach ansin ceann ard i dtreo a chara Tomás Ó Súilleabháin, bhfuil sé ag Tomás, tá beirt acu ann, an bhfuil, bhfuil sé ag Tomás, tá Tomás ag déanamh sárobair, tá sé aige, b'fhéidir go bhfuil sé aige, tá sé ag Tomás, yes, tá sé ag Tomás anois, ag dul isteach, leis an ciotóg, thar an trasnán, Tomás Ó Súilleabháin Bhí Tomás Ó Súilleabháin go hiontach ansin. Anois cic amach ón cúlbáire, is é sin Andrew Ó Conchúir, ceann ard, bhfuil Barra Ó Súilleabháin ann? Tá Tomás Ó Sé, piocann Tomás agus Tomás ceapas go raibh ach tá sé ag dul isteach fós, anois tá sé ag Pól Breathnach leis an cos chlé, ó go gleoite ar fad, go gleoite ar fad, Pól Breathnach, pointe maith ach Tomás Ó Sé, bhí Tomás go hiontach, bhí Barra Ó Súilleabháin, bhí Barra Ó Súilleabháin go hiontach. Cé tá tar éis teacht isteach? Níl fhios agam. Colm, Bhfuil Colm Hurley ar an pháirc i gcóir Phobalscoil Chorca Dhuibhne? Cé tá imithe i gcóir Phobalscoil Chorca Dhuibhne? Níl fhios agam. Anois tá sé ag Matthew dul suas an pháirc. Tá seans ag Matthew seo 40 slat amach b'fhéidir. Isteach i dtreo Tomás Ó Súilleabháin. Tomás, casann sé ar an cos dheis. Bhfuil sé sin cruinn? Tá sé cruinn ó Tomás Ó Súilleabháin. Go hiontach ar fad ó Tomás Ó Súilleabháin. Trí phointe ag Tomás. Shéan a. 12 anois, Coláiste Bhréanainn agus é ag. Níl calaois ar an fear seo, uimhir 19, cén ainm atá ar an fear seo, sé, níl fhios agam. Dara Róiste, is dóigh, ó, ceann ard isteach aníos i dtreo imeall na cearnóige, cé tá ann i gcomhair Pobalscoil Corca Dhuibhne, níl éinne ann fós, ach tá sé ag, tá sé ag Cill Airne istigh, bhfuil sé ag, an fear seo, casann sé ar an cos clé, yeah, bhí sé cruinn, yeah, pointe deas ón fear sin, sé sin an chéad phointe a fuair Dara ón bplé. Conor Keane anois timpeall fiche dó slat amach ón cúl. cos dheas ceann ard bhfuil sé cruinn tá sé cruinn imithe thar an trasnán ansin Conor Keane pointe eile Pádraig Ó Duáin uimhir 12 á sár obair ansin ó ó ó Tomás Ó Sé bhfuil sé gortaithe b'fhéidir tá sé tá sé á thar an trasnán b'fhéidir bhfuil Tomás gortaithe Pádraig Ó Duáin thar an trasnán Agus gan ach phointe amháin, phointe amháin ón bplé ag Coláiste Bhréanainn, sé sin Conor Keane agus cic saor eile aige, bhfuil sé cruinn, tá sé cruinn, ceithre phointe ag cuir Conor Keane agus tá siad go léir ó ciceanna saor. Coláiste Bhréanainn agus tá sé ag an fear seo, bíonn an fear seo ag obair i gcónaí, sé sin Micheál Burns, Micheál Burns ón Dr. Crócaigh ach tá Mark Ó Conchúir tagtha chuige, tá sé ag dul suas fós, Burns, sea, Tá croí mór ag an fear seo, tógann sé cic. Tá sé cruinn, sárphointe ó Micheál Burns, caithfimid é sin a rá. Tá croí mór ag an fear sin, fuair sé é. Tá sé Séamus Ó Muircheartaigh a bhfuil chun an cic saor seo a thógaint. Tá an fear seo go hiontach ón talamh. Anois Séamus chun é a thógaint. Séamus, bhfuil sé cruinn? Tá sé cruinn! Séamus Ó Muircheartaigh ón Gaeltacht. Balbh na Ruc. Thar an trasnán ó Séamus go hiontach ar fad. Haon ceathair déag anois in aghaidh hocht phointe. Pádraig Ó Conchúir dul suas an gort. Tá sé ag Pádraig. Pádraig ceann deas i dtreo Barra Ó Súilleabháin. Barra Ó Súilleabháin anois. Barra ar an daichead, daichead a cúig slat. B'fhéidir go dtógfaidh sé cic é féin nó isteach i dtreo Séamus leis an cos clé. Ó bhfuil sé cruinn. Tá sé cruinn ó Séamus Ó Muircheartaigh. Pointe eile ar Séamus, ag Séamus. Tá sé críochnaithe anois an cluiche. Haon a cúig déag in aghaidh hocht phointe. Anois tá cuireann siad isteach i dtreo imeall na cearnóige, tá sé glan istigh, tá seans acu anseo, cic, tá sé imithe isteach san cúl anois, haon a hocht ag pobal ag Chill Airne, cé a fuair an cúl níl fhios agam? Uimhir a dó dhéag, b'shin Kevlin Teehan, haon a hocht anois in aghaidh haon a cúig déag. Tá an uaireadóir caite uaim anois mar tá an liathróid, tá an liathróid ar an talamh, tá, cé tá, tá sé ag níos, tá sé críochnaithe, tá an liathróid ag déanamh agus féach agus tá, bhí sé sin go hiontach ar fad, bhí Pobalscoil Chorca Dhuibhne haon a cúig déag in aghaidh haon a hocht agus bhí sé sin go hiontach ar fad.